aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwenanga Mulandire moni kuchokera kwanu kwa abale anu ku Nyasalande. Kaya mupeza bwanji anzathu unu ku Mangalandeko? Ife tonse kuno ayi ndithu moyo. Mulungu akutisunga amwene. Masiku akumapita. Ndipo ndiye monga muja ndidafotokozera muja achimwene sikudandaula kwenikweni. Kodi loko kudandaulako. Nde ndidandaula mpakana liti? mwapaderadera omwe aja akhweze buses andigulaso sitampa tsiku la lero ukakwera bus ya khweze mmaulendo asanu mu miyezi itatu ulendo wachisanu ndi chimodziwo ticket yanu imakhala ya ulere amwene a khweze buses amangopereka kuti ayi inuyo mwakhala kasitomala wathu okhulupirika ulendo uno ifeyo ndi amene tikuguleni ticket kutero ku basi ndiye kuti umayikwera bus yaulere mtunda una uliwonsewo umene umayenda achimwene kodi wabwino angapose pamenepa ndimanena kuti kuno kwa chimwene sindikudziwa kuti kaya zinthu zake ndiye zikhala bwanji kaya komabe ndife anthu oseketsa kwambiri dziko lathu sitilikonda ata olo pang'ono Anthu ambiri amene amakhala ngati akulankhula zanzeru achimwene kumakhala ngati akudana nazo za ziphuphu ndi katangale, koma akangopatsidwa mwayi woti ali pamalo pamene akhoza kusolola, ee! saganizanso kawiri katatu. Amakhala anthu anjala kwabasi kusolola. Ndizomvetsa chisoni kuti kwathu kuno zinthu zina ndi zina zikupitirirabe kuonongeka ndi anthu amene amalonjeza kuti azisintha ndimangolingalira za nkhani yokhudza ku bungwe logulitsa chimanga kwathu kuno mmene amwene anthu analisakazira mpakana kulisiya lili nsanza zokhazokha ndimangolingalira za mabwana amene akhala akumatiuza kuti ayi anthu ogwira ntchito ku bungwe logulitsa chimangali ndi akuba kwambiri nde ifeyo koma tikufuna tisinthe zinthu zimenezi osadziwa kuti mkatikatimo nawonso akumasolola ndalama zikuluzikulu mdzina la ma halawansi kumatenga ndalama ngati akuyenda ulendo koma ulendo osayenda ndiye tsopano panopa kwathu kuno amwene wabwino ndiye ndikukamtenga kuti awa oyikidwa pa mpandowa kuti ayendetse chinthu chimene chidali kale chili pa phompho kukagwa ndi amachita phokoso kwambiri wowowowowowo kulimbana ndi ogwira ntchito kumeneko ayi mkuba inuyo komanso mugula chigamoto chodula chonchi chifukwa chani inuyo iwonso kumbaliko akumasolola kani phokoso lija linali lophimba manyazi awo eti koma ndiyeno wabwino kwathu kuno apezeka koma kungokhala kadziko kamene anthu ake akamberembere basi kudzuka mmawa umangokhalira kumva nkhani zokhazokhazo zoti ayi komatu auje ndiye zikuoneka kuti uku uku amapakula uku ukatero umva iyayi komatu kampani yakuti yakuti basi akutseka kupakula kunachuluka mpakana kampani yadilizika apo ayi umva ayitu koma auje koma ndi anautunga mowa anautunga analedza dzera kuchita kuti dzandi dzandi dzandi dzandi kulephera kulankhula kulephera kuyimba izizizi ulendo wina wake ubwantasafe tidalankhulapo komabe monga mwa nthawi zonse anthu ena ake sadafune kumvera tidalankhulapo kuti timasintha anthu a ndale inde koma anthu akuba akathyali mapeto amakhalabe ali mkatimo akabwera anthu a ndale atsopano ndiye amadzakhala kaye chete aone kuti zikuyenda bwanji zinthu zake Kenaka akajairana nawo andale anyuwaniwo ndiye amawauza tsopano zochita, kuwaphunzitsa umbava osati sewero. Mapeto ake timakhala kuti tinachotsa mbava zina ndikuikanso zina zimene zaphunzitsidwa ndi mbava zimene zili kale mkati. Mwa njira ina, dziko lathu layamba kusanduka sukulu yophunzitsa umbava, ndipo ndiye sitikumaonanso vuto ndi zimenezi achimwene. Alipo anthu ochepa kwambiri amene amatifunira zabwino amwene. ambiri mm, amangotipanga bizinesi basi ngakhale awa akumavala zinsapato za fumbi loopsa panopa awa chinsapato chili yasa ngati amavina mbwiza ngakhale pano akumaoneka anzeru kumalankhula zoti mwaona mwaona anthu akukanika atu yati nanena atu ine tikamva zinthu ngati zimenezi ndiye timasekanso kuti izinso ndiye ziti izi zokha zokha tukamba zija ziyenda zokha zokha zokha kusekana zikundo amwene Kwathu kuno anthu m'mabuku amatha kupanga sukulu ya zaukachenjede yotchedwa Mombera. M'mabuku ndi umaonetsa ndithu kuti kuli anthu ogwira ntchito kumeneko. M'mabuku ndi umaonetsa ndithu kuti anthu akumalandira ndalama kumeneko mwezi uliwonse. Ovina kwasakwasa, odikula m'misonkhano ya abwana, ndikumalandira mwezi uliwonse kangachepe ngati ogwira ntchito ku Mombera University. Pano anthu amene aja akumachuluka nzeru kumalankhula kuti mwaonatu anthu akuba awa. Aaa mbava nokhanokha amwene mwakumana nokhanokha akuba basi adyera kwathu kuno tumangochotsa mbava izi kubweretsanso gulu lina la mbava basi choyenera kuchitika kuti anthu tituluke mu umphawi wadzaoneni ndikumachidziwa ndithu koma mwadaladala ndikusankha kuchita zosemphana amwene mwadaladala ndikusankha kudzikundikira osalabalanso za anthu amene tikutsogolera kunja kuno nkumati ayi akulu akulankhulatu ndi ee akutifunira zabwino akudziwa bwino lomwe kuti akufuna akachite za ukangandiwamba ndiye tangokhala kadziko kachipwirikiti kadziko kamene muli malamulo koma ata samatsatidwa ndimafunsa nna magetsi wangayo kuti kodi chidachitika ndi chani ndi lamulo la anthu onse ogwira ntchito za mboma kuti adzinena za mulingo wa katundu amene ali naye nanga chimavuta ndi chani kuti bungwe loona za katangale ndi ziphuphu adzikangotenga mndandanda wa anthu amene adanena za katundu awo ndi kuona kuti pakupita kwa nthawi za katundu kapena chuma zikuyenda bwanji tili ndi malamulo abwino kwambiri koma satsatiridwa ayi chifukwa kwathu kuno tidakumana akathyali okhaokha omakonda kwambiri zinthu zolembedwa papepala Koma ata osachitapo kanthu. Alipo ena ake mu ulamuliro wapita uja adalemera kwambiri mu kanthawi kochepa. Alibe nazo atendi. Palibe amene angawafunse. Ngakhale pano aliponso ena ake kagulu kawo zawo zidayenda akulemera kodabwitsa kwambiri opandanso wathupsyathupsya ayi. Ndipo amwene tikamati ayi kwathu kuno zinthu sizikuyenda iyayi eh, tikuzunzika mm, tikuzunzika ndi kagulu kathuka koma kwa ena akumangotithandiza nawo kulira amwene ena akebe zinthu zikuwathekera mmene anthu akumangira nyumba m'maderamu amwene eh, zoti kwathu kuno anthu alibe ndalama anthu ake ndifeyo achina Bwantasafe koma anthu ali nazo amwene chinyumba anga galaundi la mpira anga mudzi wonse Udzidzakhala momwemo Dala mpakana akafa dala ndithu ulendo wina wake ndikudandaula kuti eh pa ground sipali bwino patelera adandiuza kuti obwantasa mudzinena kuti pa ground pa inuyo osati pa aliyense ayi anzanu zikuwathekera inu mukadachedwa ndi zoti pa ground sipali bwino anga pano panakhalapo bwino Anthu ulendo wina ulionse kumakhala mu timu ya anamalira basi, kudandaula kokhakokha. Atalankhula izi KD ndinadzimvera chisoni, ndinadziguguda pa chifuwa kuti ha! Komaditu kukhala ngati akunena zoona. izi za you never walk alone zina zake kodi zikumathera pati zimenezi? Eish anthu akuchititsidwa manyazi chaka chino amwene mwamva inu? Luzapulu ndiye kudzionera kwabasi you will never walk alone pano akuyenda alone amwene ngati chiyendayekha chimalaya chawo chofiira kumachita kuwalemera ngati avala zovala za kunkhondo zimene adazikana Davide akagonjetsa Goliyati. Luzapulu eish ayi bodza mwamva inu? matimu a makolo, matimu a mizimu. Kuteku zikatere ndiye kuti mwina mizimu yawakwiyira. Osamakhala ngati tcherese ya o Bwande bwanji inu. Mavuto kwa basi. I say barman, barman, chonde, chonde. Wina aliyense wa Luzapulu ukamuona akulowa pakhomopo chonde musamulole kulowa muno wamva? sitikufuna kuti atiphulitse ngozi muno iya ata ine wano kuno kumudzi ku malawi abulande mavuto kunyasalande sungamvetse